pali anthu ena amene amadana ndi Driemo amadana naye koopsa Driemo ndiye pano pano anthu ena afuna agwiritse ntchito Rashley to put Driemo down so ine pano ndibe mbali mwamvete komano Driemo ku interview yomwe anapita ija Driemo didn't say anything anything bad to anyone Driemo amalangizanso ma artist anzake kunena zokuti izi za ma brand ma brand mukama branda ma artist mukama branda branda zimakuonongerani tsogolo which is true cause Driemo Driemo he remember kuti panalinso artist wina yemwe is suffering since 2021 chifukwa cha mabrand mabrand mabrand mascando so i don't know whether Driemo yemwe amanenadi Rashley komano i just feel like kuti zinthuzi mwazitengera udyo pano pano ndiye tikuona kuti you want to anthu enano you want to bring Driemo down to raise someone in a very smart way. So, I understand Rush kunena zokuti zomwe zinachitika zinamukhudza. Komano masiku anowo it's not about using ma emotional a munthu to put yourself up it's not about that everybody is do aliyense moyo muno akumana ndi zokhoma nde just because zokhoma zanu zikutchuka enafe zokhoma zathu sizitchuka it doesn't mean kuti ifeyo we are okay to feel sorry because wina wake is emotional no people don't care so Rashley nthawi ina yake a- a- anapanga video ndi girlfriend wake koma girlfriend wake anavala sanavale zaulemulemu eti ndezinama zoti no anthu ena antopola anatenga video ina yake yovula ya, ya uponoyi zamaponozi kukhala ngati kuti ponoyo anapanga ndi Rashley ya nde zimenezozo zinakhala ngati zamuonongera mbiri komano honestly Driemo sanaononge ko mbiri ya Rashley munthu amene anaononga mbiri ya Rashley ndi munthu amene anapanga maponoyo ndimene anatenga video ya mapono ndikumapanga claim kuti "Eh, mapono imeneyi ndi ya Rashley ya, ya, ya Rashley nde nthawi inoyi si nthawi yomatino tiziyuza munthu out of my emotional to put someone down in order for that person to go up. No, this is the advice that I can say here. Okay? Social media osamaitengera. Social media pali anthu amene amakuda iweyo na anthu amene wawa amayuza munthu amene you are in the same industry to put you down so maartist mene nga- langizo men- langizo mene ndingalangize maartist nonse ndili kaya achina driemo kaya achina ndani ndili focus on your music stay away from stunts you are not tamia ja ine ndine- ine ndi tamia ja ine sinoyimba ine ndine ine ndili mu category yanga yanga ndi- ndili industry yanga yanga nde zomwe ndimapanga ine palibe pomwe mungandipange compare kumalawi kuno kuti uyu amapanga ngati za tamia tamia ja tamia ja so ine kaya ndiziphula ma bra- ma- kaya ndizipanga zoyaluka kaya za maskando kaya izi ndi izi ineyo ndi brand ya ine ine sinoyimba koma anthu amene mmayimba you need to be careful you need to be careful with this social media enanu pano ndimangokuonani anthu oti oyimba inu zanchani zinthu mmayesa ngati mukukhala madolo koma zimakuonongera mbiri chifukwa anthu akumalawi kunoku amakutuluka munthu because of zinthu zoyipa zomwe iwo sazifuna koma amalawi sandituluka ineyo chifukwa kuti adandizolowera misala anthu oyimba enanu you give us joy your music bring happiness to us so it's not okay mudzingo branda izi izi Let's just clap hands for Draymond Rushley. Yeah, so I hope one day Draymond Rushley mudzadutsa nyimbo yam- limodzi, right? We want to dance. We want to dance. so that's that's what I can say. Pala anthu ena amene amadana ndi Dremo, amadana naye koopsa Dremo. Ndiye pano pano anthu ena afuna agwiritse ntchito Rushley to put Dremo down. so ine pano ndilibe mbali mwamvete komano driemo ku interview yomwe anapita ija driemo didn't say anything anything bad to anyone driemo amalangizanso maartist anzake kunena zokuti izi za mabrand mabranda mukamabranda maartist mukamabranda branda zimakuonongerani tsogolo which is true cause driemo driemo he remember kuti panalinso artist wina yemwe is suffering since 2021 chifukwa cha mabrand mabrande mabrandi maskando so i don't know whether driemoyo amamunenadi rashley komano i just feel like kuti zinthuzi mwazitengera udyo pano pano ndiye tikuona kuti you want to anthu enanu you want to bring driemo down to raise someone in a very smart way so i understand rashley kunena zokuti zomwe zinachitika zinamukhudza komano masiku anowo it's not about using ma emotional a munthu to put yourself up it's not about that everybody is do aliyense moyo muno akukumana ndi zokhoma nde just because zokhoma zanu zikutchuka enafe zokhoma zathu sizitchuka it doesn't mean kuti ifeyo we are okay to feel sorry because wina wake is emotional no people don't care so rashly nthawi inayake anapanga video ndi girlfriend wake koma girlfriend wake anavala sanavale zaulemulemwe nde zinamva zoti no anthu ena antopola anatenga video ena yake yovula ya uponoyi zamaponozi kukhala ngati kuti iponoyo anapanga ndi rashly ya nde zimenezezo zinakhala ngati zamuonongera mbiri komano honestly dremo sanaononge kumbiri ya rashly munthu amene anaononga mbiri ya rashly ndi munthu amene anapanga maponoyo ndimene anatenga video ya mapono ndikumapanga claim kuti "Eh, mapono imeneyi ndi ya rashly ya, ya, ya rashly nde nthawi ino si nthawi yomatino tiziyuza munthu out of my emotional to put someone down in order for that person to go up. No, this is the advice that I can say here. Okay? Social media osamaitengera. Social media pali anthu amene amakuda iweyo na anthu amene wawa amayuza munthu amene you are in the same industry to put you down. So ma artist langizo lomwe ndingalangize ma artist nonse ndi ili kaya china dremo kaya china ndani ndi ili. Focus on your music. stay away from stunts you are not tamia ja Ine tamia ja ine si ndine oyimba ine ndili mu category yanga yanga ndi- ndili industry yanga yanga ene zomwe ndimapanga ine palibe pomene mungandipange compare kumalawi kuno kuti uyu amapanga ngati zatamia tamia ja tamia ja so ine kaya ndizivula kaya ndizipanga zoyaluka kaya za maskando kaya izi ndi izi ineyo ndi brand ya ine ine si ndine oyimba koma anthu amene mmayimba you need to be careful you need to be careful with this social media enanu pano ndimangokuonani anthu oti oyimba inu chanichani zinthu mmayesa ngati mukukhala madolo koma zimakuonongera mbiri chifukwa anthu akumalawi kunoku amakutuluka munthu because of zinthu zoyipa zomwe iwo sazifuna koma amalawi sandituluka ineyo chifukwa kuti atizolowera ndiwamisala anthu oyimba enanu you give us joy your music bring happiness to us so it's not okay mudzingo brand ah izi izi let's just clap hands for Draymond Rush le yeah so i hope one day Draymond Rush le mudzadutsa nyimbo yam- limodzi right we want to dance we want to dance so that's that's what i can say